Bon sisan an bɛna se min ma o ye vierge minnu bangela ka ta uti kalo tile mugan ni naani ka taa se se tanmuruuru kalo tile mugan ni saba ma furucɛ kɔnɔ a muso bolo n'a kɛra mɔgɔ muso min tulo bɛ an na sisan ko e ka cɛ ka tamasiɲɛ ye vierge ye an bɛ min fɔ ye ko fɛn kelen min ka di vierge kosɛbɛ kosɛbɛ o ye la propreté saniya saniya vierge tɛ nɔgɔ fɛ dɛ ale b'a fɛ toujours a bololafɛnw ka saniya fini b'o la samara bɛ o la so kɔnɔna b'o la hali muso de ka saniya ale ɲɛkɔrɔ ka d'ale ye Alahu akbar o kɔrɔ n'i kɛra muso nɔgɔlen ye vierge kɔrɔ tuma bɛɛ a b'i saboter i ka ko nege bɛ bɔ a la hali siga t'o la sabotage kɔni o t'a ɲɛna foyi ye n'o a b'i lagosi a b'i lagosi dɛ ah. sikana t'o la donc i ka to ka saniya ko kɛ mhm. ale ɲɛkɔrɔ ka d'ale ye bon surtout a yɛrɛ ka dumuni mm. a tɛ tulon kɛ dumuni ko la dɛ ah? dumuni ka saniya ka bila a yɛrɛ kɛrɛfɛ k'a datugu dimɔgɔw kana tɛmɛ a kɛrɛfɛ mhm. walima sosow kana munumunu a kɛrɛfɛ ah, ou bien poussière ka wuli ka don dumuni na n'i ma farati vierge t'o dumuni kelen dun Parce que ale tɛ nɔgɔ fɛ i y'a faamuya y'a faamuya donc muso k'a faamuya k'a fɔ ko cɛ min b'a bolo a ka misɛn a ka sariya ka gɛlɛn n'a ka bɛ min fɔ k'an ka taa o sira fɛ muso ka sɔn ma ni muso ye sɔsɔli caman ta ka ɲɛsin a ma u tɛ ɲɔgɔn faamuya dɛ vierge ninnu ka tamasiyɛn ye muso de ye o kɔrɔ ye cɛ mana bange vierge ka so kɔnɔ aa muso jogo de bɛ k'a la dɛ Alahu akbar donc misɛnya ni jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛli o bɛ vierge la o vierge maa min don fana ko ko tɛ kɛ ka bala ale la ko ni ko bɛ na ale ma a b'a caman pressentiment dɔn ka sɔrɔ a wagatiw ma se a sɔmi ka teli ko dɔnniya bɛ eh, ko dɔnnikɛlaw bɛ bange ninnu ka tamasiyɛn so kɔnɔ a faamuna a faamuna maa tɛ du kɔnɔ misali la vierge tɛ min jogo dɔn n'a ko karisa bɛ sɔn nin ma kɛmɛ kɛmɛ sira la bi kɔnɔntɔn ani duuru o ye tiɲɛ ye a faamuna a faamuna ɲɛnamaya sira kɔnɔ an bɛ min fɔ muso ye a ka da la k'a fɔ ko cɛ min don fana ko kalan siraw ka di a ye baro ka d'a ye nka ale ka baro kɔni o limitelen don a dansigilen don ale ta la sikana t'a la ko ni vierge y'a kɔnɔ dayɛlɛ a furumuso ye k'a fɔ karisa bɛ sɔn nin ma u bɛ karisa jogo ye nin ye karisa i kɔlɔsi karisa la e kana taa fɔ a ye dɛ ale b'a fɛ toujours ko i ka ale ka gundo dogo e kana kɛ gundo paratala ye wala fɔli ɲɛna a mara sikana t'o la n'i kɛra gundo paratala ye i b'a kɔlɔsi i ni vierge tɛ bɛn i y'a faamuya parce que toujours ale bɛ méfier adamaden la ko méfiance b'ale la kojugu bɛɛ tɛ se ka k'ale teri ye janto yɛrɛ la ale teriw wolomanen don fana hmm. i y'a faamuya hmm. awa ale teri bɛ kɛ maa minnu ye ka caya hmm. maa minnu ni nafa b'u la u ka kumakanw sabatilen don u bɛ se ka gindo mara awa dɔnniya bɛ u la u hakili ka di ayiwa sigana t'a la an b'a fɔ k'u bɛ se ka nafa ɲɛ adamadenya sira kɔnɔ kojugu i y'a faamuya o de y'a to ko vierge caman bɛ yen o ni faso kɔnɔmɔgɔ tɛ bɛn ee a sigana t'a la o ni baarakɛɲɔgɔn fana tɛ bɛn ee a caman bɛ bɛ taa jamana kɔkan Ɔhɔ. a caman bɛ faso bila ka taa sigi fan wɛrɛ han i sigi y'a faamuya Awɔ. o bɛ vierge la naturellement donc an bɛ min fɔ parce que ale ka signe ye kuma signe mutable de kan quoi Mutable bɛ kuma déplacement kan quoi maa min ka ko déplacement ka ca ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka taa yɔrɔ dɔ a ye sigana t'o la i y'a faamuya donc toujours an bɛ min fɔ muso ye a ka da la k'a fɔ ko cɛ min b'a bolo a ka d'a ye toujours u ka se ka ɲɔgɔn faamuya baro kɔnɔ ani fana ni cɛ dimina kɔrɔ a kana fɔ k'a bɛ cɛ kɔrɔfɔ a ɲɛna kɛnɛ kan a k'a kɛ sutura la o de ka di vierge ye vierge maa min don fana ko cidenya ka di a ye a bɛ se ka ali muso ka ci kɛ A muso b'a ci a bɛ taa a bɛ taa sigana t'o la ale bɛ se ka muso ka dumuni tobi sigana t'o la a bɛ se ka den fana kɔ ko ale bɛ se ka musoya baara a ye musoya baara kɔni a bɛ se o la kojugu i y'a faamuya a caman b'o kɛ dɛ donc muso bɛ se k'a bila fɛn caman na a b'a kɛ nka n'a y'a sentir a muso ɲɛna k'a fɔ ko muso b'a fɛ ka mara de ta ka ɲɛsin a ma ko f'a k'a kɛ jagoya la a y'a bɛɛ tiɲɛ o kɔrɔ n'ale dimina ko o ko la o ko tɛ ɲɛ tuguni i y'a faamuya o mɔgɔ de don mais n'a sɔnna min ye hmm. a b'o kɛ fo ka nimisiwasa sɔrɔ ka bonya caman ta ka ɲɛsin muso ma hmm. donc muso k'a faamuya k'a fɔ ko cɛ min b'a bolo n'a sera k'a nɛgɛn hmm. a sigana t'a la a ka baara caman bɛ yen o bɛ lafiya a bɛ lafiya sɔrɔ kɔnɔ u bɛ sɔn ka jɛ ka to ka musoya baara dɔw yɛrɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ sigana t'o la e ka taa daga sigi yan fɛ yen ne bɛ lɔgɔ ci yan sigana t'o la Voilà ɔhɔ donc a caman ye musokɔrɔ musomɔgɔnin ye quoi i y'a faamuya mais kɔrɔfɔli ka d'ale kosɛbɛ Hein? ka maaninfin kɔrɔfɔ Ɔ. ka maaninfin critiquer Ɔhɔ. o ye vierge tagalan ye bon ko muso k'a faamuya k'a fɔ ko maa min don Ɔhɔ. tuma dɔ la bɔli ka d'a ye quoi ka taa wɛ- yaala ka taa déplacement kɛ yɔrɔw la o ka d'a ye fana Ah. bon fɛn min yɛrɛ ka di vierge ye n'an bɛ kuma a kan kosɛbɛ o ye baara ye muso kana kɛ salibagatɔ ye b'a yira k'a fɔ ni vierge y'i bila baara min na i k'o baara kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ le travail bien fait o ka d'ale kojugu baara ɲuman voilà i y'a faamuya ko le travail bien fait n'est jamais perdu donc ko muso k'o yɔrɔ faamuya kosɛbɛ vierge ka ko la maa min don fana i b'a kɔlɔsi ko dɔnniya ka d'a ye a mana conseil d'i ma n'i y'a lamɛn ka ɲɛ kosɛbɛ n'a y'i bilasira ka pratiquer ka ɲɛ sigana t'a la i bɛ bonya caman sɔrɔ a la i bɛ hɛrɛ caman sɔrɔ a kɔnɔ mm. parce que maa min bɛ ko nata dɔn ka sɔrɔ waatiw ma se n'a ko ko karisa mm. i kɔlɔsi nin na mm-hmm. n'i m'i kɔlɔsi nin b'i sɔrɔ i k'i jija i ka sɔn a ka kuma ma ayi sigana t'a la i bɛ kisi karamɔgɔ an bɛ mɔgɔw hakili jigin k'a fɔ vierge de ye maaw ye minnu bangela ka ta uti kalo tile mugan ni naani na ka taa bila septembre kalo tile mugan ni saba la o furancɛ kɔnɔ sigana t'o la non i ye kalanden ɲuman ye donc sisan n bɛ min f'i ɲɛna toujours i ka faamuya k'a fɔ vierge ye n ko muso min ka cɛ ye vierge ye a ka d'a la k'a fɔ ko muso eh, cɛ min don a ka jija a bolola hɛrɛw a bolola fɛnw a ka se k'u matarafa ka ɲɛ a ka se ka entretien don o la kosɛbɛ o ka d'a ye bɔn a la somɔgɔw fana muso ka bonya caman ta ka ɲɛsin o ma o ka d'a ye kosɛbɛ i y'a faamuya bɔn n'a ye min kɔrɔfɔ fana muso kana fara a kan k'a fɔ k'a bɛ a ka to ka a somɔgɔw kɔrɔfɔ o ma ɲi parce que vierge bɛ juguya sɔrɔ faso kɔnɔ kojugu juguyabaw ka ca kosɛbɛ mhm. parce que ye ko kɛlɛ b'u nɔfɛ ka caya faso kɔnɔ awa ye ko kɛlɛ b'u nɔfɛ ka caya hali baara yɔrɔ la mhm. parce que u caman bɛ bɛ baara kɛ kosɛbɛ tellement que u bɛ baara kɛ fo baara bɛ ɲɛ fo patron bɛ u ka ko bɛ diya patron ye quoi mhm. donc n'u ko diyara patron ye ka se yɔrɔ dɔ la baarakɛɲɔgɔn b'u koniya ayi sigana t'o la baarakɛɲɔgɔn b'u koniya a bɛ kɛ ko wɛrɛ ye tuguni ko nin cɛ in yɛrɛ filɛ nin ye ko a kɛ bɛ k'i da k'i b'a fɔ komi ale ye ɲɔgɔn tɛ baara la i b'a fɔ ale de bɛ se baara la ka tɛmɛ an bɛɛ kan mais a ɲɔgɔn tɛ fana o a ɲɔgɔn tɛ o a tɛ fɛ ka tile o ma de sigana t'o la parce que ale tɛ fɛ ka nɔgɔ don baara la quoi ale b'a fɛ ka fɛn kɛ de min bɛ se- min bɛ se ka kɛ patron bɛ se ka nisɔndiya sɔrɔ ka bonya sɔrɔ ka ɲɛsin ale ma Ɛ, ale b'a kɛ cogo min na ni bɛɛ y'a kɛ ten a bɛ ɲɛ kosɛbɛ o. a ye wulibali don sigana Ɔ, t'o la kuma a ɲɔgɔn tɛ maa min don fana k'a bɛ se kuma na mhm. kuma ka d'a ye baro ka d'a ye ko ɲɛɲini ka di a ye mhm. ko sɔgɔbɛ sɔgɔbɛ ka di a ye mhm. nka vierge n'a ko a bɛ kumabaliya fana daminɛ a bɛ s'o fana na dɛ k'i datigɛ adamaden na a tɛ kuma k'a yɛrɛ kɛ ko bobo bobow ka hakɛ to sigana t'o la i man'a ɲininka a b'a fɔ ko foyi C'est un homme très très rancunier rancune b'a la kosɛbɛ muso bɛ se ka ko caman k'a la a ye bɔ ka fisa ye a b'a mara dusukun na a tɛ fɛn fɔ mais n'a wulila don o don k'a bɛ muso kɛlɛ aa muso est-ce que volcan ma jigin kan sigana t'o la a kan ala k' tɔɔrɔ Donc sigana t'o la maa min don kɔnɔnamɔgɔ don ka caya fana mais n'a sera k'a kɔnɔ kɔni da ye i ye k'a fɔ ko bɔn nin ye nin ye e ye nin kɛ taa a bɛ taa o kɔni ye nɔgɔya la i y'a faamuya o ye vierge ye awa n'i bɛna taa yɔrɔ la fana i jija i k'i sara a la dɛ kana taa i kun fɛ Ɔnhɔn, i y'a faamu wa? n'i sara ale la Ɔn. o ka d'ale ye mais n'i m'i sara ale la k'a fɔ i bɛ bɔ ka taa i yɛrɛ kunfɛ cogo dɔ la à la fin de compte gɛlɛya bɛ don i n'a cɛ i sigi i y'a faamuya N y'a faamuya. parce que maa min don o tɛ ɲinɛ ko kɔ bon courage b'o la baara la an y'a fɔ cogo min na Awɔ. wa ciden ɲumanw don fana i b'a kɔlɔsi n'i den ye vierge ye Awɔ. i b'a kɔlɔsi ale bɛ sɔn cidenya caman ma ka tɛmɛ den tɔw bɛɛ kan est ce que i y'a faamuya i mago bɛ ci teliman dɔ la sisan dɔrɔn i bɛ sin k'a wele karisa yo na yan dɛ taa nin ko in kɛ ta sigana t'o la a b'o ɲɛnabɔ joona i b'a ye f'a bɛ boli nka i b'a kɔlɔsi ko muso k'a faamuya k'a fɔ ko cɛ min b'a bolo a k'i kɔlɔsi a ka dumuni kɛwalew la parce que vierge ka bana fanba caman ye kɔnɔdimi ye kɔnɔnabana b'a sɛgɛn donc vierge kan ka jateminɛ kɛ a ka dumuni kɛtaw la o tuma a jo don ka ban dumuni nɔgɔlenw na dɛ ayi sigana t'o la kɔnɔboli ani kɔnɔdimi ani furudimi ani kɔnɔnɔgɔdimi bɛɛ lajɛlen bɛ vierge ka dakan kɔnɔ i b'a kɔlɔsi taamasiyɛn minnu ka opération ka ca ka tɛmɛ taamasiyɛn bɛɛ kan vierge b'o la i y'a faamuya y'a faamuya bana bɛ se ka kɛ sababu ye ka Opération bana bulon la donc musow ta bɛ se ka kɛ kyste ye walima fibrome ye cɛw ta bɛ se ka kɛ hernie ye walima appendice ye donc o bɛɛ bɛ vierge la donc an b'a fɔ ko muso ka kan k'a hakili to a ka dumuni kɛtaw la olu woloma ka ɲɛ kosɛbɛ olu labɛn ka ɲɛ kosɛbɛ walasa a kana na bana bila cɛ la y'a to ko vierge ka misɛnya ka bon kosɛbɛ i y'a faamuya donc la santé avant tout Bon n'an bɔra yen sisan. Naamu. An bɛna an da se fɛn min ma tuguni. Awɔ. O ye muso ta ye. O kɔrɔ ye cɛ min tulo bɛ an na. Unhun. K'e muso ka taamasiyɛn ye vierge ye. N ko minnu bangera k'a ta août kalo tile mugan ni naani na ka taa bila septembre kalo tile mugan ni saba la o furancɛ kɔnɔ. Sigana t'a la. O musomanw. Yamusa Balo. Naamu n karamɔgɔ. I ka d'a la k'a fɔ muso min b'i bolo. Un. a fana tɛ nɔgɔ fɛ dɛ a fana bɛ fɛn min fɛ o ye saniya ye o ka ɲi vierge musoman a b'a fɛ toujours a cɛ ka ale apprécier baara kɔni ka d'a ye kosɛbɛ cɛ man'a bila baara min na a b'o kɛ ka nimisiwasa sɔrɔ a la kosɛbɛ ale cɛ k'a tanu kuma bɛɛ sigana t'a la nka karisa nɔgɔlen tɛ fiyewu karisa saniyalen don karisa ka ɲi dɛ Vierge musoman aa ko kɔrɔfɔ ka d'ale fana ye dɛ parce que ale b'a fɛ toujours n'i ye ko k'ale la dɔrɔn ale b'a fɛ tout soit parfait quoi fɛn bɛɛ ka kɛ fɛn jɛlen ye fɛn bɛɛ ka kɛ kiri tigɛlen sira ye min jɛlen don i y'a faamu o ye vierge musoman ye o kɔrɔ n'i ye ko k'ale la dɔrɔn ale b'a cɛn jalan f'i ye a bɛ se k'i kɔrɔfɔ a bɛ se k'i dɔgɔya yɛrɛ o bɛ vierge la surtout vierge musoman donc cɛ ka faamuya ka fɔ ni cɛ somɔgɔ ye ko dɔ kɛ a la ni a nana so kɔnɔ ni muso y'a fɔ a ɲɛ na ko karisa i somɔgɔ ye nin kɛ n na walima i ba ye nin kɛ n na walima i fa ye nin kɛ n na walima i kɔrɔ i dɔgɔnin ye nin kɛ n na cɛ ka se ka conseil di a ma k'a lafaamuya a ka muɲu a ka sabali i y'a faamuya ka sababu kɛ ale bɛ juguya sɔrɔ furuso kɔnɔ ka sababu kɛ cɛ balimaw ka côté i y'a faamuya a bɛ juguya sɔrɔ hali a yɛrɛ faso kɔnɔ fɔlɔ sani a ka se furuso ma fɔlɔ est-ce que i y'a faamuya a bɛ juguya sɔrɔ hali baara yɔrɔ fana na ka sababu kɛ a baarakɛɲɔgɔn ye est-ce que i y'a faamuya donc cɛ ka faamuya ka fɔ ko kɔrɔfɔ kɔni tagala ye vierge ye bon n'a ye fɛn minnu fɔ cɛ fana ye cɛ i kana bɔ n'a ye dɛ ani n'a kɛlɛla a ye kuma minnu fɔ gundo na kana fɔ k'i b'o lagali mɔgɔ ye o ti kɔnɔ ye sin n'i y'ale ka gundo kɔni bɔrɔtɔ a bila e kun na ka fɔ diɲɛ fo ka taa diɲɛ wuli a tɛna dɔ wɛrɛ fɔ i ɲɛ na tuguni i y'a faamuya parce que ale b'a fɛ ka cɛ protéger de a bɛ fɛ ka cɛ jugu de jira a la karisa t'i fɛ i kɔlɔsi karisa la karisa n'a y'i sɔrɔ a bɛ nin k'i la a b'o caman fɔ ka ɲɛsin cɛ ma ale bɛ fɛ ka cɛ lakana ka cɛ lakana donc ni e y'o lamɛn e tila ka taa karisa ɲininka ko ne muso de y'a fɔ n ɲɛ na ka fɔ ko ko kɔlɔsi la e nana cɛ e b'a bɛɛ cɛ o tɛ jogo ɲuman yɛrɛ ye cɛ la sa o de y'a to ko vierge n ko muso cɛ n ko cɛ muso b'a bilasira cɛ fana b'a muso bilasira sigana t'a la o de y'a to vierge musoman a n'a cɛman a caman bɛ yen u dabara bɛ kɛ sababu ye ku coro ɛ ɲɔ tɛ fɔlɔfɔlɔ an ka fɔlɔfɔlɔ tile la n ko maakɔrɔw u mana ɲɔgɔn sɔrɔ gɛlɛ kan cɛkɔrɔbaw ka taa lajɛ la ɔ ni kuma carila ka se yɔrɔ dɔ la ni a gɛlɛyala u b'a fɔ ko ɔ ko an k'a bila yan an ka taa sini an bɛna tila k'a lajɛ ko su ye hakili jagabɔ tuma ye sigana t'o la ko su bɛ hakili di maa ma u bɛ taa u bɛ kuma musow fɛ musow b'u bilasira nka n'u nana kuma yɔrɔ la tuguni u t'a fɔ k'a muso ye nin fɔ dɛ donc ko cɛ ka faamuya ka fɔ k'a muso ko dɔnniya bɛ a la ko tɛ kɛ ka bala a la ni ko bɛ na a ma a b'a caman pressentiment dɔn ka sɔrɔ a waati ma se a ka suko fana ka farin a sukola ko min na wulibali don n'a ko cɛ ma dan yan cɛ kana taa nin yɔrɔ in na nin yɔrɔ in tagali man di ne ye a k'o fɔ o bɛ parce que ale ka dɔnni caman bɛna jatigɛ la a la o kɔrɔ n'a jatigɛra dɔrɔn c'est que ko dɔ bɛna na o pressentiment nana a la a bɛ se ka conseil di cɛ ma o y'a tagala ye est-ce que i y'a faamuya ou bien a kamana bɛ gan ni kamanagan y'ale minɛ dɔrɔn a bɛ se k'a dɔn k'a fɔ ko dɔ bɛ sira la ka na siranya dɔ mana na ale la dɔrɔn o bɛ ko dɔ kofɔ o de y'a to ale vierge a musoman fara cɛman kan n'ale sigala banabaatɔ fɛn o fɛn na k'i tɛ bɔ bana in na a bɔ man di dɛ Alahu akibaru o y'ale tagalan ye parce que tellement que a bɛ adamaden dɔn kojugu i y'a faamu dɔnikɛla bɛ bange dɔnikɛla bɛ bange ninnu ka taamasiyɛn so kɔnɔ kosɛbɛ toujours ko vierge musoman ko cɛ k'a faamuya ka fɔ ko baarakɛla de don kurasi bɛ a la a bɛ se ka fɛn caman kɛ ka ɲɛsin cɛ ma a bɛ cɛ dɛmɛ ka cɛ bɔ gɛlɛya kɔnɔna na an bɛ se ka fɔ i bɛ se ka nasɔngɔ di vierge musoman ma hali ni nasɔngɔ ma dafa a bɛ se k'i débrouiller ka ko dɔw kɛ ka baara misɛnnin dɔw kɛ kɛrɛfɛ walasa ka cɛ ka nasɔngɔ dafa k'i sutura kɔni u b'a jira k'a fɔ ko cɛ kan ka jija ka dannaya ta k'a da muso kan ka don baara dɔ la baara min bɛ kɛ sababu ye u bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ furuso kɔnɔ parce que a ka di ale ye ale ka dɔ de kɛ ale ka sigi ten a tɛ foyi si la a tɛ foyi kɛ aa o man di vierge musoman ye dɛ fo ale ka dɔ sɔrɔ a yɛrɛ ye parce que ale b'a bila kun na ka fɔ toujours ka to ka delili kɛ ka fɛn ɲini muso fɛ cɛ fɛ ani jan ni jan o tɛ Ale tɛ sɔn o ma a b'a fɛ toujours ale fana ka dɔ sɔrɔ a yɛrɛ ye ka se ka to k'a yɛrɛ dépanner ka to ka mu cɛ fana dépanner ɲɔgɔn sɔrɔ ma ni ci gɛlɛya ye cɛ sɔrɔ o y'ale tagalan ye a a faamuya nka sur le plan sentimental vierge musoman a bɛ cɛ négliger dɛ négligence b'o la kojugu kanubaya sira fɛ ale b'a fɔ de ye ko n tan ni cɛ mɔgɔ ma jɔn na ne ka sira t'a la kuma dɔ la a ka baara fanga bɛ bonya kojugu f'a bɛ ɲinɛ cɛko kɔ donc o bɛ na ni fiɲɛ dɔ ye furuso kɔnɔna na o vierge musoman ka kan ka dɔn ka fɔ ko kuma dɔ la cɛ yɛrɛ fana b'i yɛrɛ bila musoya place la a b'a fɛ muso fana ka a b'a fɛ muso fana k'ale kɔɔri voilà siga t'o la donc ko vierge musoman k'o dabila a ka négligence barika bonya kojugu fɛ cɛ fanfɛla la o bɛ kɛ sababu ye cɛ bɛ sɔn ka filanan ta dɛ a ye siga t'o la o dun man di an balakaw ye o ka hakɛ to aa u k'o faamuya ka dɔ fara a kan bon surtout n'ale dimina cɛ kɔrɔ ka ban a bɛ ban cɛ ka fɛn bɛɛ la kɔrɔ maa minnu ka teli ka cɛ jɛ dilan na tuma caman bɛ ka cɛ négliger aa o bɛ vierge musoman na i y'a faamuya donc o bɛ na ni fiɲɛ ye kosɛbɛ furuso kɔnɔna na da bɛ se ka na ni gɛlɛya ye o bɛɛ kɔ cɛ bɛ se ka ko caman kɛ a la a bɛ dimi kun a b'a muɲu k'a muɲu a tɛ fɛn fɔ mɔgɔ ɲɛna nka ni don min na k'a bɛ kuma i b'a fɔ ko kuma tɔn kelen de b'a kɔnɔ a b'a bɛɛ suuru k'a bɛɛ da kɛnɛ kan a bɛna fɛn dɔ fɔ san kɔnɔ k'a fɔ cɛ i ye nin kɛ nin san in na a ma bɔ ne kɔnɔ dɛ ka fɛn mara ka tila ka bɛɛ fɔ yɔrɔnin kelen vierge la a ɲinɛ man di ko kɔ dɛ kalan sira fɛ an b'a fɔ ko kalankɛlabaw de don courage b'u la kalan sira fɛ kosɛbɛ u bɛ mɔgɔninfin bilasira a ko ni vierge musoman a n'a cɛman u bɛna conseil fɛn fɛn d'i ma n'i y'a lamɛn k'o sira taama k'i bɛ nafa sɔrɔ u ka conseil la parce que u ko u bɛ fɛn nata dɔn ka sɔrɔ waati ma se u bɛ fɛn finman dɔn ka bɔ fɛn jɛma na u bɛ fɛn jɛma dɔn ka bɔ fɛn finman na dɔnni sira donc euh, n'i ka bilasiralikɛla kɛra vierge ye hmm. i ka conseiller kɛra ale ye ah, a ka gɛlɛn i ka filiw ka tiɲɛ dɛ hmm. i fili man di i fili man di ka sababu kɛ a bɛna i jugu bɛɛ yira i la kelen kelen alahu akibaru karisa man di la hmm. i kɔlɔsi karisa la i ni karisa kɔni ka teriya e sigalen don a la a bɛ sɔn k'i janfa i y'a faamuya parce ale ka sɛgɛsɛgɛli n'a ka jateminɛ ka bon kosɛbɛ ko nafiki yamaruya don kɔrɔ ye o bɛ se ka wuli ka ankɛti kɛ ka jateminɛ kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ma fina ka ko n'a finman n'a jɛma bɛɛ dɔn ka na bɛɛ dantigɛ kɔnɔ e sigira t'u la o jiri ta ye dɔnku kɔmi waati bɛ waati porose k'an tɛna se ka kuma kuntaala jan an bɛ bilisi ka jɔn fɔlɔ foli kɛ ka foli kɛ sabu kɛ waati an dantigɛ ma yamisa balo na n karamɔgɔ n bɛ n kɔrɔmuso fo n'o ye baro kulubali ye a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo hatɛ n ka foli bɛ ibirima dawo ye a n'a teri hatɛ a n'a barokɛ ɲɔgɔn n bɛ fajima tarawele fo a n'a barokɛ ɲɔgɔn n ka foli bɛ masata ye dɔgɔmuso fo kucala awɔ n bɛ awa kɔnɛ fo ka binta jalo fo o kɛrɛfɛ o ye furumuso fila ye an tɛ ɲinɛ jɛnɛbu kɔ dɛ aa an bɛ jɛnɛbu watara fana fo kosɛbɛ ɔhɔn wala an ka karamɔgɔ de y'ale ye ka sababu kɛ a bɛ se wurudili la dɛ n karamɔgɔ kana an ka gundo bɛɛ fɔ u ye sa aa n y'a faamuya kojugu Ɔhɔɔ. Ɔhɔɔ. an bɛ foli d'ale ma kosɛbɛ Hatɛ. an bɛ kucalakaw fo ka sikasokaw fo kosɛbɛ Aw- awɔ. n ka foli bɛ halisa sikasokaw ye Aha. n bɛ baɲugu ayidara fana fo ale fana b'an lamɛn kosɛbɛ Hatɛ. n bɛ eh, seri bɔrɛ Aziz sirikɔrɔ Aziz n b'ale fana fo kosɛbɛ, awɔ, ale fana bɛ an ka baro lamɛn ka caya whatsapp kan, awɔ, ah, donc an tɛna se ka bɛɛ fo, an bɛ e yɛrɛ fo kosɛbɛ, an ye foli minɛ n karamɔgɔ, i n'i ka timinja timinandiya la, a diyara n ye, a yelen i yɛrɛ la, merci bien, o la karamɔgɔ an bɛ e yɛrɛ fo kosɛbɛ k'i waleɲumandɔn i ka timinandiya an'i ka ɲiniko ɲuman n'i ka walaliko ɲuman na yaasa ka se ka an bɔ dibi la, an ko ten professeur ni mɔgɔ min ni i mago bɛ a ka numéro la a ka nimero filɛ nin ye n'i bɛ mali kɔnɔ yan a ka oranzi o ye bi wolonfila ni kɔnɔntɔn tan ni wɔɔrɔ bi wolonfila ni seegin tan ni fila malitɛli bi wɔɔrɔ ni naani bi wɔɔrɔ ni naani tan ni wɔɔrɔ bi saba ni kɔnɔntɔn oranzi n bɛ segin a kan nanzarakan na 79